An bɛ ala barika da ni ka deliba masa tanun masa min n'ale ni tanun ani barika dali ka kan an bɛ foli ni tanunni kɔsegin ka taa an lamɛnbaga kelen kelen bɛɛ lajɛlen yɔrɔ maa fɛn fɛn bɛ yen nin waati in na ni olu sigilen don ni k'u kulomajɔ ka arajo lamɛn an bɛ dugawu kɛ aw ye ni ka dugawu ɲini aw fɛ si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman o bɛ deliba masa bolo yarabi ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma ala k'an ka laɲiniw sabati an ye ala k'an ka jurumuw kafari an ɲinifɛn sɔn hɛrɛma kayira o bɛ deliba masa bolo yarabi ala k'o d'an ma maabaya kɔfɛ dɔgɔyaliw yarabi ala k'an bɛɛ kisi ni ka b'olu ma an faso maliba an bɛ dugawu kɛ nin jamana in ye kolosumaya ni basigi ala k'o don nin jamana in kɔnɔ ala k'an kan bɛn ala k'an don da kelen fɛ ala k'an bɔ da kelen fɛ o la alisilamɛw bɛɛ lajɛlen tulo bɛ maa min na arajo kɔnɔ sisan sisan o de ye aw balimakɛ ani aw denkɛ n'aw ka kalanden ye n'o ye seko laji bagadaji musa tarawele denkɛ ye ni o de ye ne muhamadu cam tarawele ye ni bɛɛ lajɛlen ko ma bagadaji musa ka cam Laji bagadaji musa ka cam de bɛ arajo kɔnɔ bi ka ala barika da ni ka deliba masa tanun ka taasibila kɛ ka taa an ka cɛkɔrɔba yɔrɔ n'o ye bagadaji musa tarawele ye ale tun ye maa ye a ka ɲɛnamaya kɔnɔ laji sunkalo tun mana jɔ a tun bɛ maaw hakiliw lajigin ni waajuli ɲumanw kɛliw ye ni bilasiraliw kɛliw ye deliba masa ka diinɛ sira kan ka bɛn ni kelenya ni bolo di ɲɔgɔn ma k'o ɲini buni hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min bɛ se ka na ni lafiya ye adamadenya kɔnɔ a tun ka baara ye o de ye laji olu ye an kɔn ala ka hinɛ la ani n yɛrɛ tɔma n'o ye muhamɛd abu cam misira n tɔma don an bɛ dugawu kɛ nin taabaa ninnu kelen kelenw bɛɛ lajɛlenw ye yarabi ala ka hinɛ u la ala ka yafa k'u ma ala k'an yɔrɔ ɲa ka an ka don kɔnɔ ala ka an sara kɛ deliba masa ka alijinɛ ye laji diɲɛ sigilen don nin de kan karisa sara karisa sara don dɔ a bɛ fɔ e yɛrɛ ma ko i fana fatura dɛ jɔfɛn bɛɛ ye dafɛn ye nin diɲɛ in n'i ma nin dɔn nin tɔgɔ de ko takɛ laji diɲɛ in jamu ye ko n taara k'i to maa caman bɛ yen minnu y'u taw kɛ diɲɛ kɔnɔ olu taara ka diɲɛ to ɔ e ni ne yɛrɛ ka sigi a kan ko an yuru minnu fana bɛ an ka ɲɛnamaya la nin diɲɛ in kɔnɔ an yuru fana sɛnsɛntɔ don ka taa ka bɔ nin diɲɛ in kɔnɔ don dɔ min b'o kɛ laji o de ye saya ye o saya in juru dulonnen don an bɛɛ lajɛlen kan na Ala kali n'o ka o tɛ maa bon ni k'i jɛ k'i ye faama ye o tɛ maa bon ni k'i jɛ k'i ye fantan ye n ko o saya in bilahi o tɛ maa bon k'i jɛ k'i ye dɔnnikɛla ye kullu nafsin zaikatul mawti ni kelen kelen bɛɛ bɛ saya nɛnɛ o saya man jugu n'a nana i sɔrɔ waleyajugu sira kan laji o de ka jugu an bɛ ala deli Saya bɛ se an ma don min na o ka sɔrɔ an ni delibamasa cɛ la o ka di an bɛ ala deli o la ala k'o kɛ nin sunkalo kaloba in bonya n'a barika kama sunkalo daminɛ laji an ye waajuli dɔw kɛ arajo kɔnɔ yan an ye sugo kan émission dɔ kɛ n'o ye interprétation des rêves sens des rêves ka sugow kɔrɔw lakali k'a kɔrɔw ɲɛfɔ o kɔnɔna na maa caman bɛ minnu ye an wele o maa ninnu na a ka ca u y'a ɲini an fɛ sigi wɛrɛ n'an y'o boloda arajo kɔnɔ an ka baro sigi o kan dɛ an bɛ ala barikada bi ni ala ka jɛ an bɛna baro kɛ sigo kan bi kosɛbɛ laji sigo de ye fɛn ye maa dalen sunɔgɔ la i bɛ fɛn minnu ye i ka sunɔgɔ kɔnɔ laji ninnu de bɛ wele ko sigo u n'u kɔrɔw bɛ ɲɔgɔn na tamasiyɛnw don minnu bɛ bɔ ala yɔrɔ k'a ɲɛsin buna hadamadennin ma tuma min na n'i dalen bɛ sunɔgɔ la ala ka hinɛw don k'a ɲɛsin jɔnnin ma tuma min na n'i dalen bɛ sunɔgɔ la ala kira ka kumakan na sallallahu alaihi wasallam ko sugo ɲuman k'o farala o bɛ bɔ ala de la nka sugo dɔ wɛrɛ fana bɛ yen n'o ye sugo jugu ye maa dalen bɛ minnu kɛ ko ninnu farala u bɛ bɔ sitanɛ la laji an bɛ ala de deli sitanɛ sugo fa o fa su ni tile kɔnɔ ala k'an kisi ni ka bɔ olu ma sugo ye tiɲɛ ye fɛn don min n'a bɛ maa ladɔnniya i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ko caman na i n'a fɔ ala ye minnu kɛ a ka kiraw ye a n'a ka nabi ɲumanbaw ye a n'a ka maa ɲumanw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ma nabilahi yusufu alayhi salam laji n bɛ deli k'a ka barow kɛ i ye siɲɛ caman n'an sigira sugo kumaw la dɛ ale kun ye nabi ɲuman ye ala kun y'a bonya kosɛbɛ ka kɔrɔtaw d'a ma k'a kɛ nabi ɲuman ye misira jamana kɔnɔ nka ɲani o kun ka kɛ ala ye sugo de jira a la fɔlɔ ala bɛ kuma o kan kuranɛ kɔnɔ suratul yusufu yɛrɛ kɔnɔ sabu deliba masa ye suran kuturu kelen jigin k'o tɔgɔ da nabilahi yusufu la o suran in kɔnɔ ala ko iz qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidina a ko yusufu ko a baba ma n'o y'a wolofa ye n'o ye yakuba ye ko a nana sigo a ka sigo kɔnɔ a ye dolo tan ani kelen de ye ani kalo ani tile k'u bɛ ka sujuru bi ale ye denkɛ ye sugo min fɔ n'o ye yusufu ye sugo min fɔ a ka cɛkɔrɔba ye cɛkɔrɔba ko n denkɛ ni sugo ye ni mara kana ni lakale maa ye kana ni lakale ali i balimaw ye ni mara i kɔnɔ ala bɛ n'i kɛrɛnkɛrɛn ne k'i kɛ don dɔ mɔgɔba ye ni y'i ka masaya tamasiɲɛ ye sugo in kana lakale maa si ye dɛ ni mara i kɔnɔ yusufu ka nabi ɲumanya tamasiɲɛ dira ni sugo ɲuman de ala kira muhamadu salalahu alayhi wa salam ale tun bɛ sugo o sugo kɛ a dalen sunɔgɔ la dugu tun bɛ jɛ o tun bɛ kɛ o kɛ cogoya yɛrɛ jaati la i n'a fɔ sɔgɔmada kɛnɛ faracogo donc o b'a jira laji sugo tɛ fɛn gansan ye maa dalen bɛ min ye o de kama ala kira ko ko sugo ɲuman k'o bɛ bɔ ala yɔrɔ ala bɛ jɔn kɛrɛnkɛrɛn ka sugo ɲuman jira i la tuma min na n'i dalen bɛ sunɔgɔ la a ko sugo jugu o bɛ bɔ setanɛ yɔrɔ an bɛ ala deli sugo jugu ala k'an kisi ka bɔ o ma laji waati surunya kosɔn an bɛna sigokan dɔw lakale alisilamɛw ye sigokan fɔlɔfɔlɔ a setigiya kɛ don dɔ dɛ a bɛna nafolo tigiya kɛ don dɔ dɛ a bɛna bonya tigiya kɛ don dɔ walayi a bɛna maraw kɛ sugo in ka d'a tigi la mɔgɔ la maa min bɛ sugo waati bɛɛ k'i yɛrɛ ye kulu sanfɛ kulu sanfɛ sigo la walima i bɛ ka yɛlɛ kulu kan sugo ninnu ka di i la kojugu a sabanan o de ye ka sigo k'i yɛrɛ ye e bɛ ka dumare filɛ dumare yala i y'o dɔn wa vitiri min ni an b'a jɔ ka an ja lajɛ a la o de bɛ wele ko duware n'o ye dumare ye e sigora k'i yɛrɛ de ye e bɛ ka dumare filɛ o e yɛrɛ bɛ k'i yɛrɛ lajɛ dumare la ɔ ni muso ye nin kɛ a ka d'a tigi la sabu o muso masina n'o ma furu aa cɛ bɔtɔ don o nɔfɛ furu la dɛ walima n'o y'a sɔrɔ o yɛrɛ furulɛ o yɛrɛ balima surun dɔ wala teri surun dɔ a bɛn'o ka furuko kibaru mɛn ala tɛ tile naani bɔ siga tɛ nin na dɛ laji ala ye masa ye sigo ye tamasiyɛnw ye wa tiɲɛw don nkalonfɛn tɛ sigo ye dɛ n'i ye sigo ɲuman kɛ tuma o tuma n'i bɛna a kɔrɔ ɲini n'i bɛna taa don dɔnnikɛla de kan ko k'a f'i ye i k'o woloma dɛ walima ni i yɛrɛ masurunyamɔgɔ bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnya ma i fa i b'i ka sugo ɲuman nakale o ye wali i ba i b'i ka sigo ɲuman nakale o ye wali i teri sɛbɛ min tɛ sɔn abada ka kuma jugu bɔ a da kɔnɔ k'a f'i ye tuma dɔw la i b'i ka sugo ɲuman nakale o ye walima ni i dan bɛ karamɔgɔ min yɛrɛ la i bɛ se o ma laji i b'i ka sigo lakale o karamɔgɔkɛ in ye sugo ɲuman bɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna nin cogoya la laji o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen an bɛna se sigokan min ma o de ye ni e maa min ni i sigora k'a ye i ka sigo kɔnɔ aa ko e bɛ so sanfɛ sokɛ jɛma yɔrɔ maa caman bɛ minnu bɛ sigo k'u yɛrɛ ye so sanfɛ tuma caman u ka sigo kɔnɔ laji so sanfɛ sigo o ka di kojugu o bɛ kuma fɛn min kan o bɛ ɲɛtaa de kofɔ sigo kɛbaga ka koɲɛw la a n'a ka sankɔrɔta n'a ka sannayɛlɛ o tuma kɔnɔ o waati kɔnɔ o sigo kɛbaga min n'a bɛ to ka sigo k'a yɛrɛ ye sokɛ sanfɛ a bɛ sokɛ in bɛ boli la n'a ye a ka d'a tigi la kojugu a b'a ka ɲɛnɛmaya kɔrɔtaliw jira a b'a ka masayaw kofɔ wa a bɛ hakilisigi jira a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ n'a jantona a yɛrɛ la a b'a ka ɲɛnɛmaya kɛ fo a ka saya don o don dɔ de bɛ fara a ka kow kan ka t'a fɛ n'a m'a ka ko tiɲɛ dɛ laji sigo ye fɛn ye tamasiyɛnw de don n bɛ deli ka to ka baro dɔ b'i ye sugokan émission kɔnɔna na k'a fɔ karamɔgɔ cɛ filɛ ka sugokan dɔ lakali ne yɛrɛ karisa min filɛ ne delila k' o sugo masina ɲɔgɔn kɛ o sugo ninnu bɛɛ kɔrɔ ye kelen ye ayi sugo kɔrɔ bɛ boli mɔgɔ jogo kan kuma dɔw la siga t'a la dɛ o de y'a tola cɛ dɔ bɛ yen maa fila delila ka sigo kelen sigora k'a ye a ka sigo kɔnɔ k' ale bɛ ka misiri weele tɔ kelen fana sigora k'a ye a ka sigo kɔnɔ k' ale fana bɛ misiri weele la ninnu fila bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ sugo dɔnbaga ŋana dɔ fɛ yen n'o ye karamɔgɔ Ibunu Sirini ye ala kun y'a sɔn sugo kɔrɔ dɔnni na kojugu a kun bɛ sugo kɔrɔ dɔn ɔ maa fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen maa kelen o kun ye ala ɲɛsiranɲɛba ye o kun ye silamɛ ye o ko karamɔgɔ cɛ ma ne sigora k'a ye n ka sigo kɔnɔ n bɛ misiri de welela o kɔrɔ ye mun de ye karamɔgɔ karamɔgɔkɛ ko a ma walahi laji ko o sigo ka di o cɛ in na kojugu k'a ka sigo tamasiyɛn b'a jira a bɛna hiji kɛ a bɛna taa makan dɔ nin ko karamɔgɔkɛ ma a ko karamɔgɔ ne fana sigora dɛ ne sigora k'a ye n ka sigo kɔnɔ ko n bɛ misiri wele la karamɔgɔ ko a ma karisa e ka nin sugo in nin tamasiyɛn bɛ ka kuma fɛn min kan nin tɛ tamasiyɛn ɲuman jira la e la dɛ nin sugo in b'a jira k'i bɛna minɛ sonyɛni na i bolo bɛna tigɛ ka bɔ a la laji ninnu fila bɛɛ kun ka sugo ye kelen ye nka mun de la a kɔrɔw ma kɛ kelen ye sabu sugokɛbaga ninnu jogow tɛ kelen ye donc o de la n y'o f'i ye sugo bɛ boli maa jogo de kan bagadaji musaka caman don bi arajo kɔnɔ o de kama Laji n b'o de f'i ye n bɛ kuma min f'i ɲɛna kunfɛ kumaw tɛ ɔ sugo fana tɛ fɛn ye ko a bɛ sigi arajo la ka baro kɛ a kan nin cogo la nka ka walawalali kɛ mɔgɔw ye an bɛ tile min na bi diɲɛ kabako sugu bɛɛ bɛ dugumakolo kɔ kan i bɛ tile de k'a mɛn réseau kan dɔ ko k'ale sugora kira la k'ale kɛra tan ko dɔ sugora kira la a kɛra tan nin wuyakanw ni nin manamanakan ninnu de carilen bɛ bi ka sɛnɛ ka sugo yɛrɛ kɛ kolonfɛn ye mɔgɔw bolo or que sugo tɛ o fɛn ye abada o la laji an bɛna tɛmɛ ni sugokan ye k'a ɲini silamɛw fɛ bɛɛ k'i tuloma kɛrɛ bɔ ni ka arajo lamɛn o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen an bɛna se sigokan min ma laji o de ye ni e maa min ni i sigora k'a ye i ka sigo kɔnɔ ɛ ko fali bɛ e bolo fali yɔrɔ bɛɛ kɔni bɛ fali dɔn kɔni fali bɛ e bolo e ni fali in bɛ taama na ka taa o bɛ kuma fɛn min kan laji o tamasiyɛn bɛ kuma bolimafɛn sɔrɔli de kan o b'a jira maa min ye sigo in kɛ ala bɛn'a dɛmɛ ni ka garijɛgɛ don bolimafɛn dɔ la ɔ an bɛ dugawu kɛ ala k'a kɛ hɛrɛ ye laji o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen ni e maa min ni i nana sigo k'a ye i ka sigo kɔnɔ K'i sigora bitigi dɔ de la bitigi min ni mɔgɔw delila ka sanni kɛ a kɔnɔ ka tɛmɛ nka a kɔnɔ lankolon don foyi t'a bitigi kɔnɔ laji maa caman bɛ min bɛ sigo in kɛ dɛ ɔ nka ka e ladɔnniya ni tamasiyɛnw ye e k'a lamɛn ɔ i sigora k'a ye i ka sigo kɔnɔ ko bitigi lankolon don sanni kɛra bitigi min kɔnɔ ka tɛmɛ ɔ e de ye o ye i ka sigo kɔnɔ o bɛ kuma fɛn min kan e maa min ye sigo in kɛ aa i janto dɛ dusukasi ko dɔ bɛ ka sɛnsɛn k'a ɲɛsin i ma i jija i ka sarakati bɔ ka don i n'a cɛ sinon a tɛna hali tile dama dama bɔ ɛɛ i bɛna o dusukasi ko in ye dɛ sarakati bɔ o de bɛ se ka don i n'a balawu kow n'a dusukasi kow cɛ k'a k'i ma hɛrɛ ye an bɛna se sigokan min ma laji o sigo in bɛ kuma fɛn min kan ni e maa min ni i sigora k'a ye i ka sigo kɔnɔ ko e kunkolo ganana de si foyi tɛ e kunkolo la e kunkolo bɛɛ ganana si hali kelen t'a la k'i kunkolo nugu tɛ ye e de y'i yɛrɛ kunkolo ye o cogo in na o bɛ kuma fɛn min kan e maa min ye sigo in kɛ i janto dɛ nafolola tiɲɛ dɔ kun dalen don i kan nafolola tiɲɛ bɛna i sɔrɔ i bolola hɛrɛw la a dusukasi fanga bɛ bonya kojugu a dɔw la i bolo bɛ fiyɛ de payi i bolola nafolo bɛɛ bɛ tiɲɛ tiɲɛninw bɛna don a kɔrɔ ɔ nin sigo ninnu bɛ kɛ tamasiɲɛ de k'i ye yɛrɛ labɔ olu kalama o la laji n'i ye nin sigo masina ninnu ye tuma o tuma mun de bɛ se ka kɛ sababu ye ka i kisi ka i tanga ala sɔnna k'i ladɔnniya ni tamasiɲɛ min ye k' i kisi ka bɔ a gɛrɛgɛrɛ n'a balawu ma o kana i sɔrɔ sarakati sarakati o de nafa ka bon kojugu ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko sarakati bɛ don maa ni balawu bi wolonwula ani kɔ de cɛ ɔ sarakati ka ɲi n'i y'a bɔ bɔcogo ɲuman na k'a kɛ hinɛ ye ani makari ye i yɛrɛ ɲɔgɔnna buna hadamaden ɲɔgɔn dɔ ye min ye dɛsɛbaatɔ ye ka o ye ka hinɛ o la ka makari o la k'i kunna nafolo ta k'a di o ma wali ka balo di o ma walima k'o lanisɔndiya ni finiw ye ɔ i y'o dabɔ laɲini min kama n'o ye dusukasiko dɔ ye wali n'o ye ka hɛrɛ ɲini dɔ ye ala b'o k'i ye siga t'a la dɛ sarakati nafa ka bon a bɛ don maa ni balawu bi wolonwula ani kɔ cɛ ala kira ko ten o la laji an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka faamuko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen laji an bɛna se sigokan min ma o de ni e maa min ni i sigora k'a ye i ka sigo kɔnɔ ko tasuma de ye e ka so jeni tasuma tasuma de ye e siso jeni cayi k'a ban o bɛ kuma fɛn min kan i janto i k'i yɛrɛ kɔlɔsi dɛ o ye e ka fantanya tamasiɲɛ jiratɔ ye i la ani kasara ko damatan de bɛna don i kun o waati kɔnɔ i bɛ sarakatiw bɔ k'o kunbɛn o b'i dɛmɛ kosɛbɛ o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen laji ni e maa min ni i sigora k'a ye i ka sigo kɔnɔ ko e bɛ ka kɔlɔn kɔnɔna de lajɛ kɔlɔn yala i ye kɔlɔn dɔn wa maaw bɛ ji bɔ min na o de bɛ wele ko kɔlɔn ɔ e sigora k'a ye e kun suululen bɛ kɔlɔn dɔ kɔnɔ e bɛ k'a kɔnɔna lajɛ walima i sigora kɔlɔn kɔnɔna de la kɔlɔn maaw bɛ ji bɔ min na o bɛ kuma fɛn min laji i janto dɛ o ye janfa dɔ tamasiɲɛ jiratɔ ye i la janfa min labɛnnen don i kama o y'i jugulamɔgɔw ye minnu bɛ janfa labɛnna i kama n'i m'i kɔlɔsi n'u ka janfaw n'u ka juguya ser'i la laji o b'i mago sa kɔlɔn sugo ye janfa tamasiɲɛ ye dɛ n bɔra ka nabilahi yusufu alayhi salam n bɔra k'a ka baro b'i ye sisan Ale ka ɲɛnamaya la a balimaw delila k'a ɲini ko f'u k'a janfa k'a fa don min na u y'a ɲini u fa cɛ bolo k'a minɛ k'u bɛ bɔ n'a ye u bɛ taa bagan gɛnna kungo la o y'a sɔrɔ balimaw kɛlen bɛ ka janfa labɛn yusufu kama u kɛlen don k'u ka fɛɛrɛw tigɛ o yusufu sɔrɔlen fa cɛ bolo waati min na u n'a bɔra u ye mun de kɛ k'u kunda n'a ye kungo kolon kan u sen bɛ kungo kolon na waati min na kɔlɔnkolon dɔ bɛ yen u y'a ɲini ka yusufu ka gileki de bɔ a la k'a ɲɔni k'a fili o kɔlɔnkolon in kɔnɔ o y'a sɔrɔ a ma kɔkɔ kosɛbɛ a ma balikuya k'a dabɔ mun kama sabu u y'a ye fa tun kɛlen bɛ ka den kanu ka k'a fɛ k'a gɛrɛ a la ɲɛ min kan balima ninnu nana keleya ɔ fa kɛlen bɛ ka den kanu olu tɔw kanu ma bon fa yɔrɔ olu ma se k'o faamu olu y'a ɲini ko f'u ka den assassiné k'a fa o faga in kɔnɔ olu ka janfa taara boli a kan k'u b'a fili kɔlɔnkolon de kɔnɔ ɔ u taar'a ɲɔni k'a fili kɔlɔnkolon kɔnɔ a ka gileki min bɔra u fɛ u ye bagan dɔ faga ni k'o joli kɛ gileki kan ka t'o jira cɛkɔrɔba la so kɔnɔ ko waraw ye yusufu dun kungo kɔnɔ ka sɔrɔ waraw m'a dun dɛ balimaw y'a janfa de k'a ɲɔni k'a fili kɔlɔn kɔnɔ nka a ma sa dɛ ala ye den min da dugutigiya kama o tɛ sa bamina kɔnɔ o yusufu kelen tilala ka baarakɛdenya kɛ ka b'o la a ye kasow kɛ fo ka tila ka na kɛ dugu ɲɛmɔgɔ ye ka kɛ dugu minisiri ye ka dugu mara ka dugudenw mara o nabilahi yusufu alayhi salam o la laji maa t'i jigi latigɛ ala la koyi ɔɔ sugo ye tamasiyɛnw de ninnu bɛɛ lajɛlen ye ka tamasiyɛnw jira jira e la an bɛ ala deli yarabi ala k'u faamuko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen laji o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen n bɛ sugo dɔ baro bɔ i ye maa ka to k'i janto n'i da ka sunɔgɔ su fɛ n'i ye fɛn min ye kana to ka girin ka to ka wuli ka t'a fɔ k'i b'a bɛɛ kɔrɔ ɲini a man ɲi ala kira delila ka cɛ dɔ ladi ka bɔ a la cɛ in delila ka sigo k'a ye a ka sigo ko ale kunkolo tigɛra ka bɔ a kan da la a bɛ ka boli a kunkolo bɛ boli a nɔfɛ yɔrɔ n'o fɔra o bɛ maa kabakoya dɛ nka o cɛ in ne bolila ka t'o fɔ ala ka ciba ye sallallahu alaihi wasallam a ko yaa ala ka ciden muhamadu ne de sigura k'a ye n ka sigo kɔnɔ n kunkolo tigɛra ka bɔ n kanda la n bɛ bolila n kunkolo bɛ bolila n nɔfɛ kira ko cɛ ma k'a ka ja sigi n'a ye nin sugo ninnu ye a ka tanga ɲini ala fɛ ka bɔ sɛtanɛ tɔɔrɔ ma sɛtanɛ ka baaraw de don ɔ e maa min fɛnɛ bɛ yen chaque fois e ye ko tan e mana fɛn o fɛn ye sunɔgɔ la k'e bɛ wuli ka t'o kɔrɔ ɲini sigo bɛɛ kɔrɔ tɛ ɲini dɛ o la laji an bɛna se sigo min ma o de ye nin ye maa min sigura ka sogo kɛnɛ ye sogo kɛnɛ sogo kɛnɛ kɛnɛ kɛnɛ kɛnɛ a kɛra saga sogo a kɛra misi sogo sogo kɛnɛ e de y'o y'i ka sigo kɔnɔ o sugo kɛbaga in k'i janto dɛ o bɛ kuma fɛn min kan bana jugu dɔ bɛ sɛnsɛnna ka ɲɛsin a ma bana min n'a cɛ ka jugu laji o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen ni e maa min n'i nana sigo k'a ye ka sigo kɔnɔ aa ko e ye sa dɔ de faga sa yala i bɛ sa dɔn kɔ de serpent e sugora k'a ye k'e y'o faga sigo kɔnɔ o bɛ kuma fɛn min kan e yɛrɛ jugu masurun dɔ b'i kɛrɛfɛ a tɛna mɛɛn i bɛna dɔ ka saya ko kibaru mɛn dɛ laji o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen an da tora sigo caman na sisan hakili la maaw ye faamu caman fɛnɛ sɔrɔ ɔ an ka sigokan dɔ bɛ yen an ka émission ninnu kɔnɔ chaque fois an bɛ to k'ale sugo in lakali mɔgɔw ye siɲɛ caman laji o de ye jumɛn ye maa min bɛ chaque fois n'a dalen sunɔgɔ la ale bɛ to ka ji ye a ka sigo kɔnɔ ɛ maa caman bɛ yen olu y'an lakodɔn ni sugo in walawalali n'a explication ye n'o ye jila sigo ye laji jila sugo kɛbaga de ka ca an bɛ don min na ko bi nka kɔrɔ in ye jumɛn ye maa caman bɛ olu ma se k'o de dɔn hali bi yala i bɛ jila sugo dɔn wa jila sugo de ye sugo ye maa min dalen sunɔgɔ la chaque fois n'a b'a y'a ka sugo kɔnɔ a bɛ ji ye baji o kɔji o ale ka teli k'o de y'a ka sugo kɔnɔ siɲɛ caman dɔw bɛ depuis olu fitinin olu b'a kɛ dɔw bɛ olu yɛrɛ kɔrɔbayala olu b'a kɛ dɔw bɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ fila siɲɛ saba olu bɛ to k'a kɛ nka a kɔrɔ ye min ye olu ma se k'o de dɔn laji fɛn de don min nafa b'a la ale sugo in ka di mɔgɔ min b'a kɛ chaque fois sugo nafama don nka sugo yɛrɛ kɛbaga tɛ ka nafa foyi sɔrɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ kow la i n'a fɔ cogo di n bɛ fɛ ka walawalali de kɛ nin yɔrɔ in na n bɛ a ɲini silamɛw fɛ minnu sigilen don k'a lamɛn u k'u concentrer nin yɔrɔ in kan kosɛbɛ pour que n bɛna min fɔ faamu bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na o la laji i bɛn'a ye jila sugo sugo dɔ min bɛ kuma teliyala mɔgɔ ka ɲɛnamaya kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ dɔw dolo jira dolo ye mun ye adamaden ka tamasiyɛn ala ka danni kɔnɔ masaba in ye danni kɛ a ma kɛɲɛni kɛ bolodenkɔniw tɛ kelen ye cogo min maaw tɛ kelen ye ten ala ye dɔ dan o dolo bɛ tasuma fɛ dɔ dolo bɛ fiɲɛ fɛ dɔ dolo bɛ bɔgɔ fɛ dɔ dolo bɛ tasuma fɛ dɔ dolo bɛ ji fɛ min dolo bɛ ji fɛ tuma bɛɛ a bɛ ji ye a ka danbɛlɛkɛ bɛ ji la o sugo bɛ se ka da la tuma bɛɛ nka n'i y'a ka ɲɛnamaya cogoya lajɛ a gɛlɛya caman bɛ yen minnu b'ale yɛrɛ kan i n'a fɔ jumɛn a bolola nafolo tɛ basigi nafolo a man'o sɔrɔ cogo o cogo o nafolo in bɛ tiɲɛ de a t'a dɔn a tiɲɛna cogo o cogo a b'a sen don k'a bolo don a tɛ sabati nafolo kɔni mana don a tɛgɛ kɔnɔ a bɛ kɛ komi tasuma de b'a la nafolo bɛ taa a bɛ taa taa cogoya la e yɛrɛ t'a dɔn a taara cogo min na n balimakɛ n balimamuso e min tulo bɛ bagadaji musa camu na yɔrɔnin min bɛ ka fɔ e ni faamu dɛ e dalen sunɔgɔ la chaque fois e de b'a ye ka sugo kɔnɔ k'i bɛ sugo ji la ɔ e ka i yɛrɛ la tuma caman e mana nafolo sɔrɔ e bolola nafolo bɛ tiɲɛ e t'a dɔn e bolola nafolo donna da o da fɛ fo tuma dɔw bɛ kɛ e b'i yɛrɛ sigi k'i miiri aa ne ka nin nafolo masina in nin tun bɛ ne bolo nin nafolo in tun bɛ ne bolo nin taara min f'i b'i sigi ka to ka kɔntadi kɛ i yɛrɛ ka nafolo ta fanw na o tɛ hɛrɛ maa ma dɛ laji o y'a taamasiyɛn fɔlɔ ye i b'a ye a b'o boli mɔgɔ kan n filɛ ka nin min fɔ nin n'a bɛ boli mɔgɔ min kan a filanan maa min bɛ yen chaque fois n'a bɛ dalen sunɔgɔ la n'a bɛ sugo ji la ka caya i bɛn'a ye a tigilamɔgɔ la a ka ko caman bɛ yen u u laban ka a ka ko caman bɛ a b'u daminɛ nka u laban bɛ tila ka gɛlɛya dɛ a ka ko caman bɛ yen labanko de bɛ gɛlɛya olu la o ye jumɛn ye a mana don ko o ko la dugukolo kɔ kan o ko in daminɛ o bɛ diya a la kojugu nka o bɛ se yɔrɔ dɔ ma a laban bɛ tila ka gɛlɛya bolo ɛ nin de ye maa joli sɔrɔ dugukolo kɔ kan bi laji o maa joli bɛ minnu ye commerce daminɛ commerce daminɛ waati kun ka di u la nka a bɛ ka se yɔrɔ dɔ ma a tiɲɛna f'a laban ye u y'a bila o maa joli bɛ minnu ye baaraw daminɛ baara daminɛ kun ka di u la mɔni mɔni bɛɛ kun bɛ ka ɲɛbɔ u fɛ nka a nana se yɔrɔ dɔ ma baara laban bɛ ka commencer ka tiɲɛ f'a bɛ ka ɲini ka kɛ sababu ye e yɛrɛ ka baarada i bɛ ɲini ka bɔ a la pewu. o maa joli joli bɛ yen minnu ye nafolo ɲiniw daminɛ o ɲini waati kun ka di a la nka a bɛ ka se yɔrɔ dɔ ma a bɛɛ bɛ ka tiɲɛ o laji i b'a ye i yɛrɛ la i ka ko caman de bɛ yen minnu daminɛw bɛ diya nka a laban bɛ gɛlɛya hali muso min ba furu ni cɛ ko k'a b'a furu furuko daminɛ waati a ko kun bɛ ja a ko bɛ ɲɛnabɔ ko bɛ sigi sen kan nka a bɛ se yɔrɔ dɔ ma kalo kelen kalo fila walima tile dama dama kɔfɛ a ko bɛ tila ka gɛlɛya f'a laban dɔw bɛ ɲini ka dabila dɔw yɛrɛ taw tiɲɛna yɛrɛ o muso joli bɛ minnu ka furu tiɲɛna ten n'u sigilen bɛ muso gananya la hali minnu yɛrɛ bɛ furu kɔnɔna na caman bɛ minnu n'u cɛw ka furu daminɛ waati a kun ka di u la u bɛɛ kun bɛnnen don nka furu ma bɔ tɛnɛn na ka tarata sɔrɔ furu tiɲɛna tiɲɛcogo hali sini u ma se ka dɔn a la nin bɛ maa dabali ban dɛ lajɛ o y'a taamasiyɛn filanan ye a sabanan i b'a ye mɔgɔw mana promesse kɔni ta e ye ka ban a tɛ ɲɛ maa min bɛ sugo ji la kɔni i b'a ye mɔgɔw mana layidu ta i ye karisa ne ni e ka kan ka nin ko in ɲɛnabɔ karisa bɛna nin nafolo in di e ma karisa e ni ne ka kan ka jɛ nin ko in ma o layidukan mana ta e ye mɔgɔw fɛ tuma o tuma a layidukan tɛ tiimɛ dɛ laji nin bɛ maa dabali ban dɛ ɔ nin de bɛ kɛ mɔgɔ la mɔgɔ min dalen tuma bɛɛ n'a bɛ sugo ji la hakili la an ye faamu caman an ye fɛn caman fɔ a la nin ye dɛ ɔ i bɛn'a ye i yɛrɛ la i ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ de tɛ basigi i ka ko de bɛ minɛ ka gɛlɛya diɲɛ ma don o don wa i garijɛgɛ o bɛ cun ka sumaya sɔrɔ dɔ mana sɔrɔ e fɛ bi a tant que o sɔrɔ in ma dun ka ban dɔwɛrɛ sɔrɔli bɛ kɛ baara ye e y'i sen don k'i bolo don sarakati tɛ sarakati ye baara tɛ baara ye sɛbɛn tɛ sɛbɛn ye nasi tɛ nasi ye i ma min ɲini k'a don i yɛrɛ la nka hali bi ça va pas dɔw yɛrɛ ko sa ko dɔnniko yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye sabu y'a bɛɛ ɲɛɲini nka hali bi e ka ko don o don n'a ma juguya ka taa fɛ foyi tɛ ɲɛ laji ne yɛrɛ bɛ maa caman dabali ban sabu u b'a fɔ ko ne yɛrɛ sigilen don ka explication min fɔ k'a bɛ ka boli olu yɛrɛ de kan ɔ laji o dun ye tiɲɛ de a bɛ boli i kan sabu i dolo ye i dolo de ye nin maa taamasiyɛn n'i y'a dɔn ka ban dɔrɔn i bɛ kuma a ka ɲɛnamaya kan a fo z o ye dɔnni yɛrɛ kɔnɔ ko de ye an karamɔgɔw tulo b'an na an bɛ dugawu ɲini u fɛ nin yɔrɔ in na laji n bɛ segin a kan n'i dalen sunɔgɔ la i bɛ sigo ji la i bɛ na i yɛrɛ la i ka ɲɛnamaya kɔnɔ a bɛ teliya ka boli o de ka siɲɛ caman jilasigo ye fɛn ye ji ye fɛn nafama de ye ɲɛnamaya tɛ taa ji kɔ bunadamadenya tɛ taa ji kɔ maaya tɛ taa ji kɔ ala ye ji da k'a nafa bonya k'a barika fɛn don min nafa ka bon maa min dolo b'a la a bɛ fɛn nafamaw kofɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ nka n'i y'e ka kow ta k'a lajɛ a basigilen tɛ e y'i sen don ko caman na o ma ɲɛ e bolo kalan kɛra o ma ɲɛ baara kɛra o ma ɲɛ kɔmɛrisi kɛra o ma ɲɛ hali furuw kɛra olu ma ɲɛ i y'i sen don k'i bolo don hali bi ça va pas nafolo mana sɔrɔ e fɛ o nafolo bɛ tiɲɛ baarada mana sɔrɔ e fɛ o baara in bɛ tiɲɛ hali bolimafɛn dɔw bɛ yen n'u y'a sɔrɔ a tɛ ɲɛ u bolo u yɛrɛ bolofɛn fan si tɛ yen k'u bɛ hɛrɛ sɔrɔ min na k'a bɛ sabati u bolo a bɛɛ bɛ minɛ ka nagasi de fo mɔgɔw b'a fɔ ko danga don ka sɔrɔ o tɛ dɔw yɛrɛ b'u taw nkalon tigɛ ka da mɔgɔw la k'u ɲɛɲinina ka sɔrɔ ɲɛɲinini tɛ nin bɛɛ gɛlɛya dalen bɛ mɔgɔw kun bi i b'a ye e mana don ko o ko la ko daminɛw ka di a laban bɛ gɛlɛya aa nin tɛ faamu mɔgɔ yɛrɛ fɛ fiyewu i mana don diɲɛ ko o ko la i b'a ye k'o daminɛ bɛ diya i la nka a laban bɛ gɛlɛya mɔgɔw mana layidu ta e tuma o tuma ko karisa ne bɛna nin kɛ e ye ne bɛna nin kɛ e ye o layidukan in timɛtɔ bɛ kɛ baara ye fo tuma dɔw bɛ kɛ a bɛ jigin e kɔnɔ ko ɛ n kana to ka n ka layidukan fɔ mɔgɔw ye sinon k'a dɔw tɛ timɛ ka sɔrɔ o tɛ ko n'a cogoya dogo ɔ laji nin bɛ kɛ mɔgɔ la solution foyi t'a la fo ka baara de kɛ i ye i b'i ko n'i ma ko a ka gɛlɛya jugu nin wuli ka bɔ i kan i bɛ to nin de cogoya la tan don o don ni dɔ ma fara gɛlɛya kan foyi tɛ bɔ a la f'a laban i bɛna wuli don min na k'i b'a ɲɛɲini mori tɛ min bɛ se k'i dɛmɛ kuma tiɲɛ bɛɛ de filɛ o la laji ne de bɛ nin dalilu baara mali kɔnɔ yan bagadaji musaka cam don o kama n da tunlen filɛ a la n kalanna n ma kalan o t'a la n ye dɔnni kɛ ma dɔnni kɛ o t'a la bɛɛ y'i yɛrɛ ye nin kɔnɔ sisan maa caman bɛ minnu ye faamuya kɛ nin kɔnɔ sisan olu y'a dɔn cɔ nin garibukɛ ye sigilen filɛ ka min fɔ dɛ nin tɛ kunfɛ kuma ye sabu maa si tɛ sigilen to arajo kɔnɔ ka kuma mɔgɔ ka diɲɛnatigɛ kan nin cogo la fo kunkotigi yɛrɛ k'i yɛrɛ ye explication kɔnɔ de a fo z o ka kan ka kɛ e ma hakili ye i ka wuli k'i jɔ depuis sisan fura o fura mana sɔrɔ nin ko in na e k'o fura ɲini maa ka diɲɛnatigɛ t'i ni maa jɛ i kelen ta don n'i ye hɛrɛ sɔrɔ o y'i yɛrɛ ta ye n'i ye nafolo sɔrɔ o y'i yɛrɛ ta ye o kama n'i bɛ fɛn ɲɛɲini i ka diɲɛnatigɛ ɲɛɲini koɲuman na laji ne bɛ nin de nasi bɔ a nasi bitɔn kelen a baara bɛ ni kuranɛ haya ye waati kurunna an tɛ se k'a bɛɛ expliquer bi an ka émission tɛmɛna an y'a bɛɛ fɔ a kɔnɔ suratul kawusara gindo de bɛ kɛ k'a baara o gindo de bɛ kɛ k'a baara a baaralen kɔfɛ k'a labɛn ni baji kɔnɔ bɛlɛ ye bɛlɛkisɛ kɔnɔntɔn k'a labɛn ni o ye a bɛ di mɔgɔ ma nin bɛ kɛ mɔgɔ min na ɔ n'a ye nin kɛ a ka ca ala fɛ duwawu jaabibaga ye ala de ye dɛ k'a y'a kɛ a kɛcogo la a bɛ fɔ a ye cogo min a ka gɛlɛya bɛ ban tɔɔrɔ o tɔɔrɔ bɛ o bɛ ban degun o degun bɛ o bɛ ban a yɛrɛ bɛn'a ye aaa sisan kɔni ça va alihamudulilayi o la laji minnu bɛ n'u ye lamɛnli kɛ sisan n'u yɛrɛ explication in kɔnɔ n bɛ bulonda yɛlɛ u ye depuis sini sɔgɔma sept heures k'a daminɛ sɔgɔma ka taa se dix-sept heures waati ma n bɛ mɔgɔw reçoit ka nasi bɔ k'a di mɔgɔw ma nin bɛ kɛ mɔgɔ minnu na laji a n'a wusulan de bɛ baara a wusulan min n'o bɛ d'a kan o bɛ di i ma laji o bɛ siri de tigɛ janfa k'a wuli ka bɔ i kɔ gɛlɛya k'a wuli ka bɔ i kunna k'i ka laɲini karaba i ye k'a minɛ ka d'i ma n'o ye nafoloko de ye o ye baarako de ye o y'i ka laɲini de furuko o ye denko de ye o bɛɛ bɛ ala de bolo k'o sababu karaba i ye a b'o nɔgɔya a bɛ kɛ sababu ye ka garijɛgɛ dayɛlɛ ka sɔrɔ karaba i ye i b'a jateminɛ i ka kow kɔnɔ don o don dɔ de bɛ fara a kan wa i b'ale ta k'ale wusu n'i ka ami de i b'a sɔrɔ maa dɔ bɛ yen ale sigilen don ale ka jagokun a ka d'a ye o ka yiriwa dɔ de ka fara commerce kan ka développer ka taa fɛ a ka don bitigibaw kɔnɔ a ka relation baw sɔrɔ laji nin de b'o kɛ mɔgɔ ye a sababu maa min fana bɛ yen a ka di a ye a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ka bolominɛyɔrɔw sɔrɔ a ka kow ka kɔrɔta gɛlɛya jugu ka bɔ a ka ko kɔnɔ degun jugu ka bɔ a ka ko kɔnɔ laji nin de bɛ na n'o sababu ye wusulan ye i b'a sɔrɔ dutigi caman bɛ yen a ka di a ye dudenw ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ kɔrɔta ka na du kɔnɔ siri gɛlɛn ka bɔ du kɔnɔ garisɛgɛ ka na du kɔnɔ baloko ɲuman ka na du kɔnɔ du ka yiriwa sɔrɔ ka sabati du kɔnɔ laji nin wusulan in de bɛ k'o sababu ye a dilannen don ni jiriw de ani ala tɔgɔ gindo de b'a la i bɛ ala deli n'a ye de surtout sunkalo in kɔnɔ laji e k'a ta k'a la jara o de ye kuma ban pewu ye i bɛna min y'a kɔnɔ o de ye tiɲɛ ye nafolo tɛ kɛ sanji ye k'a bɛ jigin i kan i ka sababu tɛ kɛ jinɛ ye k'a bɛ ci i ma ala bɛ na ni sababu de ye jɔn kana jɔ sababu la sababu ma dɔgɔn o sababu min bɛ na i ka ala deli in kɔnɔna na o de bɛna kɛ sababu ye k'i ka kow yiriwa o de kama jilasiko nasi ni wusulan de bɛ di i ma ɲɔgɔn fɛ o fila faralen ɲɔgɔn kan laji a wari tun ka ca kojugu ni ala ye dugu ɲuman jɛ bɛɛ k'i jija ka na fura in minɛ kuluba numéro bɛna di bɛɛ ka numéro ta ɔ n y'a fɔ silamɛw ye bagadaji musa ka ca mankan don n'o ye musa denkɛ ye ɔ n bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na o ye kuluba de ye maa caman bɛ u bɛ ka sɛgɛn u b'a fɔ ne caman bɛ sɔrɔ dugu kɔnɔ tuma dɔ laji sɔrɔ yɔrɔ kelen de bɛ na n'o ye kuluba ye n ka musokɔrɔba bɛ yen n'o ye samataba jarakɔrɔ n b'ale kɛrɛfɛ nin wagati in na kuluba kɔnɔ sunkalo in na yan ɔ n ma baara kɛ fan si wa n m'a fɔ maa si ka taa yɔrɔ si ɔ ni dugu jɛra dɔrɔn baara in bɛɛ bɛ kɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ ka du kɔnɔ sɔgɔma ka taa se wula ma wa fura in tɛ minɛ fan si ni yen tɛ ni min bɛ fɛ ka fura in ta i y'a mɛn ne min da kɔnɔ i k'a minɛ n yɛrɛ bolo kɔnɔ o de ka ɲi kuma ban pewu bɛ yen de ye wa ne yɛrɛ de fana da b'a esplike i ye k'a bɛɛ fɔ i ye k'a ban n'i nana so kɔnɔ a tɛ tɛmɛ o kan dɛ ɔ an ka taa ɲɔgɔn fɛ o bɛ nkalon kɔrɔbɔ ni i nana so kɔnɔ a tiɲɛ bɛna k'i yɛrɛ sigilen ɲɛna walima ni nali ka gɛlɛn min ma ɔ an bɛ tile min na bi tile in ka farin sunbagatɔw mɔgɔw filɛ caman bɛ déplacement man nɔgɔ ɔ k'a nɔgɔya i bolo mɔgɔ bɛ yen o bɛ n yɛrɛ kɛrɛfɛ i mana weleli kɛ dɔrɔn k'i to i sigiyɔrɔ la olu ye moto taksitigi ye i ka fura i tɔgɔ bɛ sɛbɛn a kan n'a sɔrɔ a kan ka taa d'i ma f'i sigiyɔrɔ la de ale b'a ta ka taa d'i ma f'i sigiyɔrɔ la ɔ i b'a ka pase sara ale ka baara y'o ye laji téléphone numéro 60 22

orange in bamanankan de ye bi wolonwula ani naani bi naani ani duuru bi duuru ani naani bi saba ani saba laji fura in bɛɛ bɛ minɛ kuluba a tɛ minɛ yɔrɔ si ni kuluba tɛ wa n'i b'a ta i mana mɔgɔ ci o i yɛrɛ bɛ na o i k'i jija i bolo can bolo o de ka ɲi ni ala ka jɛ ye ɔ laji o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen an bɛna se yɔrɔ min ma b'a ɲini silamɛw fɛ bɛɛ ka nin yɔrɔ in lamɛn an ka segukan sera kuncɛ yɔrɔ ma bɛɛ ka nin yɔrɔ in lamɛn maa caman bɛ yen minnu dalen sunɔgɔ la laji u bɛ kabako sogo dɔ kɛ sogo min ni maa caman y'a ɲini an fɛ ko bi hali n'a bɛ kɛ dakuruɲɛ kelen na an ka kuma kan n'o ye sura sogo ye sura sogo de ye sogo ye laji maa dalen sunɔgɔ la i bɛ sogo k'a ye i ka sunɔgɔ kɔnɔ k'i bɛ mɔgɔ dɔ de ye o mɔgɔ in bɛna na e ma sunɔgɔ kɔnɔ a bɛ n'a ɲini ka kafoɲɔgɔnya tɛmɛ e ni a cɛ cɛ caman bɛ yen minnu b'a kɛ i b'a a bɛ kɛ sababu ye ka kunnasiri de kɛ o cɛ in ka ɲɛnamaya kɔnɔ kunnasiri ye mun ye k'i ka ko gɛlɛya ka gɛlɛya yɛrɛ don i fɛ ko caman bɛ gɛlɛya de bɛ don olu la i man'i sen don ko caman na a bɛ kɛ ko i sirilen don o ko ninnu na wa i ka baarada bɛɛ bɛ minɛ ka tiɲɛ i bolo i ka sɔrɔda bɛɛ bɛ minɛ ka gɛrɛn i bolo wa i garisɛgɛ bɛ minɛ ka lanɔgɔ i bolo garisɛgɛ bɛ siri hali n'i y'a kɛ don min o dugu jɛ a don tile tɛ jɛ i la abada i mana kɛ wari ɲini a don i bɛ tile bɛɛ kɛ hali dala yiriba sɔrɔli bɛ kɛ baara ye nin de bɛ don i ni sɔrɔ cɛ a kɛlen bɛ sababu ye ka cɛ caman de bɛ k'u kunnasiri hali u man'u kun don ko o ko la k'u bɛ ɲɛ sɔrɔ o ko in na u tɛ ɲɛ sɔrɔ a si la wa u ka hɛrɛ sɔrɔda ye sira o sira a jɔ bɛ a ni bɛɛ cɛ wa hali u man'a fɔ k'u bɛ muso furu o muso furu in bɛ kɛ baara de ye o bɛ kɛ baara ye dɛ o muso furu o bɛ kɛ baara ye o muso ko in tɛ ɲɛnabɔ i kɔni e ta bɛ kɛ dabara la kuma de nka kɛli o tɛ se ka kɛ ɔ min b'o ko kɔnɔ sa o de ye nin ye maa ka dabali tɛ dɛ o de ye nin yɔrɔ in ye ɔ laji a bɛ kɛ muso min fana la chaque fois ale dalen bɛ sogo k'a ye sunɔgɔ kɔnɔ a bɛ cɛ dɔ de ye a bɛ maloya cɛ min ma o ko bɛna sura sogo kɛ ale fɛ a bɛna da ale fɛ i b'a ye nin bɛ kɛ muso caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya ma muso min bɛ yen n'a ma furu laji a ka jugu o muso masina ma dɛ olu caman de b'u jɔ k'olu ka jinɛcɛw don maa kana ala deli ka jinɛ ka kɛ nin ye dɛ i ka jinɛcɛ in bɛ ka don i ni min cɛ balimamuso bagadaji musa ka can lamɛn i b'a ye cɛ caman bɛ yen minnu bɛ furuko kuma f'i ye nka furuko tɛ se ka kɛ nin de donnen bɛ e ni cɛw cɛ e b'a ye e ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'o la n balimamuso siɲɛ caman gɛlɛya bɛ e sɔrɔ e ka ɲɛnamaya kɔnɔ e kunna sirilen don sirijugu bɛ e kan na hali ni e kɛra jagokɛla de ye o jago ko in tɛ marché e bolo wa hali e ka furuko yɛrɛ kɔnɔna cɛ caman bɛ minnu bɛ layidu ta i ye ni furuko kuma ye nka abada o kelen tɛ min sera k'a timɛ hali ni min y'a ta timɛ o ta tɛ sabati o ko bɛ tila ka tiɲɛ n'o ma tiɲɛ o cɛ masina bɛ kɔlɔlɔba de sɔrɔ walima bɛ gɛlɛya sɔrɔ mun b'o kɛ o ye nin ka baara de ye i b'a ye muso min fana bɛ furu kɔnɔ laji a b'o sɛgɛn fo k'a fɔ a to ten o muso masina bɛ sigo k'a ye a ka sigo kɔnɔ a b'a yɛrɛ maloyalamɔgɔ ye walima a yɛrɛ cɛ n'a ma a cɛ fa ye a b'a cɛ kɔrɔkɛ walima cɛ balima dɔ ye walima sigiɲɔgɔnya la mɔgɔ ɲɛnɛmaba dɔ n'e ma kɛ maa hakili sigilen i tɛ to k'a fɔ ko karisa yɛrɛ bɛ to ka na sugo da ne na o ye fɛn ye maa kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi fɛn min na ɔ fɛn min ka baara don laji n bɛna o de ɲɛfɔ aw ye a bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya de se e ma nka i t'a dɔn ɔ o de kɛmɛ sababu ye bi muso caman bɛ yen furu kɔnɔ a n'a cɛ ka bɛnbaliya jubaju bɛ yan de maa ka dabali tɛ maa ka juguya tɛ ka na baga maa ma nin de kɛmɛ sababu ye ka bɛnbaliya yɛrɛ don muso caman n'a cɛ cɛ e m'a ye a caman bɛ yen u n'u furucɛ bɛ bila ɲɔgɔn na u bɛ kɛlɛ u bɛ kɛlɛ ɲini u bɛ tila ka kɛlɛ bɔfan ɲini u tɛ bɔfan sɔrɔ a la mɛ muso min ni nin bɛ kɛ e la tuma caman gɛlɛya in bɛɛ baselen don e yɛrɛ de kan n'o y'a sɔrɔ cɛ fana b'a kɛ gɛlɛya bɛ ka bɔ cɛ de yɔrɔ ɔ n'a bɛ ka kɛ muso la a gɛlɛma yɛrɛ ye mun ye laji muso k'i kɔlɔsi cogo bɛɛ n'a sera muso ma don o don ka muso sɔrɔ laada la n'o ye hayida ye o de y'a juguman ye dɛ a o ma ɲi dɛ ɔ o de kama i bɛ ala de deli nin bɛ se ka mabɔ e la cogo cogo ala k'o kɛ sinon a tan k'a bɛ e ko kara karakara e ka ɲɛnamaya de bɛ daji ten wa mɔgɔ caman bɛ yen a kɛra sababu ye ka minnu mago sa dɔw bɛ a b'u saraka ni siraba kan kasaraw ye dɔw bɛ a b'u mago sa u b'u sigilen so kɔnɔ u bɛ bali ka sa maa t'u sa cogo dɔn a sita jinɛ sitanɛ de don a bɛ na i ma sunɔgɔ kɔnɔ tuma dɔw la a ni force bɛ na k'a poro i kan ka fiɲɛ tigɛ i la i bɛ kule ka kule ka kule mɔgɔ t'i kulekan mɛn i b'a ye e bɛ sɔmi mun na i da de bɛ fa ji la ten sayi a wagati nin kɔni b'a bɛɛ kɛ bana la wa n'i m'a furakɛ a ka bɔ i kɔ a b'i mako sa o cɛ caman bɛ yen minnu sara sacogoyala hali sini o sacogo ma dɔn nin ka baara don o muso caman bɛ yen minnu kunkolo wulila ni u fatura fatucogo la hali sini n'u fatucogo ma dɔn laji nin de b'i bila saraka jugu kɛ la tuma bɛɛ k'a k'i yɛrɛ kan k'i to bolimafɛn na k'i yɛrɛ ci k'i to bolimafɛn kan ka sira bila ka t'i fili jiw kɔnɔ nin de ka saraka jugu don jinɛ sitanɛ ka dabali ma ye n'a ye maa dabali ka se i la walahi a b'i mago sa siga tɛ nin na dɛ o de kama ala kira sallallahu alaihi wasallam n'a tun ma da su fɛ a tun bɛ duwawu kalan suratul ikhlas suratul falaq suratul nas a tun bɛ to ka nin kalan k'a mɔ a la k'a da ka tanga ɲini ala fɛ min ye ala ka kira ye yɔrɔ ka bon n'an bɛɛ ye ɔ anw ko k'an mago t'an ka koɲaw la bi ni mɔgɔ caman de bɛ minnu kɛlen don ka minnu mago sa

la yuhaddisu bihadan o de ye mun ye kana baro bɔ mɔgɔ si ye kan'a fɔ mɔgɔ ɲɛna yɛrɛ o kɔfɛ i bɛ mun kɛ tuguni a naaninan kan'i da cogoya la a y'i sɔrɔ cogoya min na kan'i da ten laji maa caman bɛ yen nɔ olu de mago san bɛ nin cogo la ɔ ne nin yɛrɛ jo bɛ mɔgɔ min yɛrɛ kɔ sa a fura yɛrɛ de bɛ bɔ e sinon fura foyi t'a la fura de bɛ bɔ i yɛrɛ a bɛ se ka fara ka bɔ i la cogo min ka bɔ i kɔ k'a sen bɔ i ka ɲɛnamaya sɔrɔ bolo bɛɛ kan laji kuranɛ kɔnɔ suratul bakara kɔnɔna na ayatal kurusi bɛ a bɛ baara n'o de ye k'a jiriw ɲini ka k'a la fɛnjugu kɛlɛbaw jiriw yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ jati k'a fɔ silamɛw ye maa o maa bɛ nin surasogo in kɛ depuis sisan ka kɔtigɛbali bɛ e kɔ ni ala ka jɛ ye laji n'a taara ka di i ma k'a ko i fɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ saba a jiriden ka to k'o wusu su o su n'i b'i da ka fini biri i kunkolo la ka dɔ kɛ tasuma na k'i biri a kunna k'i da e ka e k'i sigi k'a ko tɔ lajɛ o laji n'ala ye dugu ɲuman jɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pe de b'ale fura la wa n yɛrɛ bolokisɛ de y'a baara bɛɛ kɛ k'a nasidenw sɛbɛn k'a jiridenw labɛn a bɛɛ kɛra aw ɲɛna ɔ o kama k'a fɔ i y'a ta mɔgɔ wɛrɛ bolo i y'a minɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo maaw k'o de dabila sunkalo daminɛ ni bi cɛ an y'a mɛn maa caman bɛ yen ko u ye fura ta yɔrɔ la ne caman bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na n ko abada depuis dugu mana jɛ k'a daminɛ 7 heures ka se fo 17 heures ma n bɛ kɛ musokɔrɔba kɛrɛfɛ n'o ye Salimata Kulubali Jarakɔrɔ Kulubali n'o ye n bamuso ye a bɛ Kuluba yen nɔ n bɛ kɛ ale kɛrɛfɛ sunkalo in na ɔ ka nin baara in kɛ k'a bonya ta k'a d'a ma silamɛw ka na u kana fura ninnu minɛ u ka taga a kɛ ni ala y'a kɛ sisan tilala emiyɔn na i bɛ weleli kɛ hali n'o y'a sɔrɔ i tɛ se ka na e ne ka se ka kuma wali ni musokɔrɔba ka se ka kuma musotigiw bɛ se ka taa ka taa d'i ma i ka so o n''u ka transo sara o la lajimuru de tele so santi2den sɔsan2den so santi2den sɔsan2den walima sɔsankatɔz karan sɛgɛngankati trente-trois soixante-quatorze quarante-cinq cinquante-quatre trente-trois ni ala ka jɛ bɛɛ k'i jija i k'a ta n yɛrɛ bolo de ka ɲi
bagadaji musa tarawele den caman nana furumuso ɲalen jara kɔrɔ den caman nana duwawu b'a la barika b'a la caman nana i ka ala